Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
station ndipo nthawi tsopano ndi 7 koloko
kuno ndi ku zodiac broadcasting station zbs ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa
ndipo okupatsirani nkhanizi madzulo ano ndine dickson chivwati gondwe poyamba nayi mitu yake ntchito yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya fisip yakumana ndi mikwingwirima chikhazikitsireni sabata ziwiri zapitazo chipani cha mcp chati ndondomeko ya chuma yomwe boma launikanso ikolezera mazunzo omwe amalawi akukumana nawo mfumu yayikulu ku nsanje yadandaula ndi kuyimanso kwa ntchito yomanga njanji ya marka bangula mzamasewero timu ya chataloma admarc ayithothola mu ligi ya chipiku kamba konyalanyaza masewero ena alimi m'madera ambiri ayamba kuda nkhawa pamene ntchito za ulimi

forex zakhudza ntchito yogula katundu wofunikira mdziko muno kuphatikizapo fetereza zambiri mu lipotili patha sabata ziwiri kuchokera pomwe ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo fisp ya chaka cha 2025-2026 anayikhazikitsa koma alimi m'madera ambiri sanayambebe kupeza zipangizozi ku nkhotakota ndi salima mwachitsanzo ntchitoyi sinayambe Mtolankhani wathu ku Salima Ferguson Phabuli anayankhula ndi mkulu wa zaulimi a Enford Kanyimbo yemwe wati kalembera wa oyenera kupindula watha ndipo akungodikira zipangizo. so the registers ndithu talandira tinawo kwathu kuno changotsala ndi kupanga verify kuti alibe vuto paja nthawi zonse timayenera tipange cheki kuti zikapita pansika zinthuzo zikhale zili bwinobwino Ku Nkhotakota nako mtolankhani wathu Benson Kamonjola wati akuluakulu akuti ayamba ntchito yotumiza ogwira ntchito mu ndondomekoyi m'madera osiyanasiyana. Komabe, mtolankhani wathu ku Machinga, Neftali Kalumbi, wati alimi kumeneko ayamba kugula zipangizozi. Mneneri mu unduna wa zaulimi a Arnold Namanja wavomereza zakuchedwaku koma wati zipangizo zifika posachedwa. Koyambirira kuno, maboma amene amalandira kaya mvula yodzalira koyambirira komanso madera amene amakhala ovuta kufikiridwa ndi mwina misewu ndi yovuta ndi zina zotero ndi amene alandire zipangizo zimenezi. Malawi Azanyengo akuti nyengo ya mvula yayamba m'madera ambiri mdziko lino ndipo m'madera ena alimi adzala kale mbewu zawo. Ndine John Paul Kayuni.
pakadali pano nduna ya zachuma joseph mwanamvekha yati boma layika ndondomeko zothana ndi mavuto a njala mdziko muno ponena kuti dziko lino silikuyenera kupitiriza kukhala ndi mavuto a njala chaka ndi chaka izi ndunayi yalankhula pomwe bungwe la press corporation limapereka thandizo la ndalama lokwana 300 million kwacha ku boma yothandizira ntchito yogula chimanga cha osowa mu nkhani za malonda kampani zogwira ntchito zachuma azipempha kuti zikhazikitse njira zomwe zingathandize kuchepetsa nkhawa zomwe zimapereka pa ntchito yopereka ndalama zothandizira pa ntchito zomangamanga maka zokhudza boma mdziko muno polankhula ku lilongwe a zwelibanzi sapula mkulu wa nthambi ya sadc finance resource center wati banki ndi kampani zothandiza pachuma zimakhala ndi nkhawa pa ntchito zotere zomwe zimachititsa chiwongola dzanja kukwera george kalungwe ali ndi ripoti export development fund yomwe ndi nthambi ya banki yaikulu ya reserve yabweretsa pamodzi akuluakulu komanso kampani zosiyanasiyana ogwira ntchito zokhudza chuma pa maphunziro omwe cholinga chake nkupititsa patsogolo ndondomeko zoperekera ndalama za ntchito za chitukuko zokhudza zomangamanga wapampando wa bodi ya edf dr ted nankhumwa wati msonkhano ngati uwu ndofunika pa nthawi ino yomwe anthu othandiza akunja achepetsa ndalama zomwe amapereka pa ntchito za chitukuko tikunena kuti ma commercial banks athu komanso ma development banks athu ali ndi udindo othandizana ndi boma kupanga ma investments amenewo taonatu ujeni through hand pension fund ndi chuma china chomwe ma commercial bank ali nacho taona kuti akupanga invest m'misewu yabwino mothandizana ndi boma zimenezi zomwe tifuna kulimbikitsa ndiye tifuna tithandizane kuti kodi upangiri wacho ukhale wa mtundu wanji a zwelibanzi sapula yemwe ndi mkulu wa nthambi ya sadc finance resource center ati kuchepetsa nkhawa zomwe anthu amakhala nazo pa ndondomeko yopereka ndalama zothandizira pa ntchito yachitukuko nkofunika kwambiri poonetsetsa kuti chiwongola dzanja chomwe kampani komanso banki zimapereka pobwereketsa ndalama zokhudza ntchitoyi chichepe padakali pano kuno ku malawi ntchito zomanga misewu ndi zokhazo zomwe zaoneka kuti zatha kupeza ndalama kuchokera ku banki komanso kampani zomwe sizaboma koma a sapula ati nthawi yakwana yakuti dziko lino tsopano Liyambenso kugwira ntchito zina zonga izi m'magawo monga a mphamvu ndi magetsi. M'malo mwa Zodiak, kuno ku Lilongwe ndine George Kalungwe.
Tidakali pa nkhani za malonda, anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu adandaula ndi kupitirira kukwera kwa mtengo wa shuga pomwe pano paketi ya 1 kg akuyigulitsa pa mtengo wa 5000 kwacha m'madera ambiri. mmodzi mwa anthu okhala mu mzindawu a Kennedy Musa wauza Zodiak kuti mtengo wa shugawo wakwera kwambiri kufika pa mulingo woti amalawi ambiri sangafikire katswiri pa nkhani zachuma abel mwenibanda wati boma liunikire za vutoli ndi kupeza mayankho mwachangu thandi chinthambi walemba lipoti ili mmodzi mwa anthu okhala mu mzinda wa mzuzu a kennedy musa wati kukwera kwa mtengo wogulira shuga mu mzindawo ndi chiphinjo chachikulu kwa anthu opeza mochepekera pachifukwachi amusa apempha boma kuti liyike njira zochepetsera mavuto odza kamba kakukwera kwa mitengo yogulira zinthu zofunikira pa miyoyo ya anthu monga shuga ndalama tikuipeza movutikira pamene tikuipeza movutikira nde shuga kuti uza 5000 nde ah, ife tikadali okhuzidwa nawo kudandaula ndithu pa kukwera kwa shuga Mmodzi mwa oyankhulapo pa nkhani za chuma mdziko lino a Abel Mwenibanda wati ndi wodabwa ndi kukwera kwa mtengo wogulira shuga yemwe amapangidwa mdziko momuno. Choncho a Mwenibanda ati pakufunika kuti boma likumane ndi makampani opanga shuga monga a Illovo ndi Salima kuti amvetsetse momwe zinthu zimayendera kuti apewe mchitidwe wa chinyengo pa kagulitsidwe ka shuga. pali pano mwina boma likanaunika litenge udindo wofufuza kuti chikuchitika ndi chani kuti shuga ndi katundu winayo mayendedwe ake kapena mtengo wake izichita moteremo ndipo potero atha kukhala pansi ndi okhudzika makamaka Makampani amene amatipangira shuga, Salima Sugar komanso Illovo. Pomwe m'madera ambiri mu mzinda wa Mzuzu, paketi limodzi la shuga lolemera 1 kilogalamu limagulitsidwa pa mtengo wa 5,000 kwacha, m'maboma ena akumaligulitsa pa mtengo wopitirira 5,000 kwacha.
norbert mzembe kuwerenga lipoti la thandi chinthambi mukumvera nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndi ine dickson chivuwati gondo tionenso mitu yake tisanapitirire chipani cha mcp chati ndondomeko ya chuma yomwe boma launikanso ikukolezera mazunzo omwe amalawi akukumana nawo mfumu yayikulu ku nsanje yadandaula ndi kuyimanso kwa ntchito yomanga njanji ya marka bangula ntchito yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya fisp yakumana ndi mikwingwirima chikhazikitsireni sabata ziwiri zapitazo mzamasewero timu ya chatoloma admarc ayithotha mu ligi ya chipiku kamba konyalanyaza masewero ena tipitirire ndi nkhanizi chipani cha malawi congress mcp chati ndondomeko ya chuma ya 8.5 trillion kwacha yomwe boma linapereka mnyumba ya malamulo lachisanu sabata yatha ikolezera mavuto omwe anthu akhala okumana nawo ndipo siyikonza vuto lalikulu lomwe amalawi panopa akukumana nalo polankhula pamene amathirirapo ndemanga pa ndondomekoyi mneneri wa chipani cha mcp pa nkhani zachuma mnyumba ya malamulo a eisenhower mkaka wadzudzula boma posempha malonjezano ake kumbali yake wapampando wa komiti yoona zachuma mnyumba ya malamulo a sosten gwengwe wati ngakhale avomera ndondomekoyi boma likhazikitse ndondomeko zothetsa mavuto a zachuma chisomo chingwalu ali ndi lipoti Polankhula mnyumba ya malamulo, mneneri wa chipani cha Malawi Congress pa nkhani za chuma mnyumbayi a Eisenhower Mkaka anati ndondomeko ya zachuma yomwe boma labweretsa mnyumbayi ikolezera kusachita bwino kwa chuma komanso ndiyopsinja Amalawi. mmene ankachita kampeni odawalonjeza omalawi odali namlondola mankhwala okuti amalawi akangumwa tsiku lomwelo ochira nkachita kauniuni bajeti iyi ikulanga amalawi amene akulipira misonkho ndipo chimene akuchita nkupereka ndi dzanja la kumanja nkutenganso ndi dzanja la kumanzere m'mawu ake wapampando wa komiti yoona zachuma mnyumba ya malamulo a sosten gwengwe ngakhale anavomereza ndondomeko ya zachumayi anati boma likuyenera litsatire ndondomeko zolozeka zothandiza kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake komanso lichepetse kutsatira ndondomeko zomwe zikuthandizira kuti pafupifupi chilichonse chikhale chaulere mwa ndale chabe. Kuti chuma chathu chipite patsogolo pakufunika kuti ngati dziko chuma chathu chizikwera chifukwa mmene tilili pano ndalama iliyonse imene tikutolera about 4 trillion domestically ku Malawi kwathu konkuno mitsonkho ya Malawi yonseyo ikungokwanira mavoti 4 amene lamulo limaumiriza nduna zachuma kuti ayambire kaye alipira zimenezo asanaganizire china chilichonse koma mkulu wa zokambirana mnyumba ya malamulo a jappie mhango anati ndondomekoyi ndi yopindulira amalawi ndipo boma liwonetsetsa kuti latsatira ndondomeko zonse zothandizira kuchepetsa ululu omwe amalawi akumva mkulu wa mbali yotsutsa mnyumba ya malamulo a simplex chithyola banda akuti ndondomeko ya zachuma yomwe boma labweretsa sinalunjike pa zokhumba Amalawi. Aphungu a Nyumba ya Malamulo apitilira kukambirana za ndondomeko ya zachuma yoyamba chaka chino kufika theka la chaka cha mawa kufikira Lachisanu likubwerali. M'malo mwa Zodiak, ndine Chisomo Chingwalu.
Mfumu yaikulu Chimombo ya m'boma la Nsanje yadandaula kuti ntchito yokonza njanji yochokera ku Marka kupita ku Bangula yayima. mfumu iyi ati nzodabwitsa kuti ntchito yomwe imayenda msanga m'mbuyomo yayima ponena kuti kampani yomwe ikukonza njanjiyo ya cr20 sikufotokoza zifukwa zomwe zachititsa izi mneneri mu unduna wa za mtengatenga a watson maingo wati ntchitoyi ikupitirira ponena kuti ntchito zikuluzikulu sizichitika mu nyengo ya mvula alfred gota wadza ndi ripoti Mfumu yaikulu Chimombo ya boma la Nsanje yati ili ndi nkhawa. Mfumuyi yati nzodandaulitsa kuti ntchito yokonza njanji yochokera ku Marka kupita Bangula yomwe m'mbuyomu imayenda msanga yayima. ena a ife ngati kuli chitukuko chimene tidzachikumbukira pa moyo wathu wonse kuno ku shire vale ndiye ndi njanji panopa njanji pakatipa imathamanga ndithu nde tangodabwa kuti panopo yayima yonse it's almost mwina mwezi ukutha tikuwafunsa anzathu a ma China kuti bwanji chikuchitika nchani sakutiyankha zenizeni iyayi ndiye ife tikupempha boma lilowerepo mwina litiuze zifukwa zake zenizeni chifukwa enafe si a ndale iyayi koma timafuna boma timayang'ana kwambiri chitukuko a watson maingo mneneri mu unduna wa za mtengatenga ndi ntchito ntchito sinayime patakhala kuti pali zinthu zina za technical zomwe zimapangisa kuti mwina contractor akhale kuti ntchito zina sakugwira koma akugwira ntchito zina mutati mupite pa ground mo mupeza kuti contractor adakali pa ground po ndipo ntchito zina ndi zina akugwira nde nkhani yake imakhala kuti ndizokhudzana ndi za technical koma project mmene mmene ndanenera ndi project yoti boma likuyembekezera kuti ifike mpakana kumapeto.
njanjiyi ikuyembekezeka kulumikiza dziko lino ndi dziko la mozambique kudzera ku doko la beira izi akuti zidzathandiza kuti dziko lino lizigwiritsa ntchito ndalama zochepa pa mayendedwe a katundu ntchitoyi akuti ndi ya ndalama zokwana 141 biliyoni kwacha m'malo mwa zodiak ku nsanje ndine alfred gota
apolisi mdziko muno akhazikitsanso njira ya 997 yomwe ndi lamya yosalipira yoyitanira apolisi msanga kuti afike ndi thandizo mu nthawi ya umbanda kapena ziwawa njira ya foni yomwe njosalipirayi yabwereranso patadutsa zaka pafupifupi khumi itayima kamba kosowekera zipangizo ndi galimoto zogwirira ntchitoyi wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko muno a alfred chimthere wati ndondomekoyi akayikhazikitsa mzi- ayikhazikitsa mzigawo makamaka kuyambira ku lilongwe ku kasungu blantyre ndi mzuzu tili ndi ripoti la kenford mdima Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno a Alfred Chinthere wati njira zoitanira apolisi mwachangu pa zinthu monga za upandu ndi zofunika pa ntchito za nthambiyi ndipo pa chifukwa ichi njira ya 997 ayibwezeretsa. A Chinthere ati ngakhale njirayi akuyikhazikitsa m'magawo mapulani ndi oti ifikire m'maboma onse a dziko lino. Iwo avomereza kuti njira ya 997 m'mbuyomu imalephera kutumikira bwino anthu kamba ka mavuto a zinthu zogwiritsa ntchito zomwe ati pano nthambi ya polisi yakonza munthu akaimba foni ku madera amene tatchulawo amene alumikizidwa pa ndime imene yoyamba ndeti azitha kupereka uthenga uja mwachangu ndipo a patrol komanso oyang'anira kuti athandizire pa nkhani ngati zimene zazikhala kuti uthenga uja wafika nkuyenda mwachangu kufulumira kuti afika pamalo paja ndipo katswiri wa zachitetezo a Sheriff Kaisi wati akuyembekezera kuti polisi yakonza zovuta zomwe zinalipo m'mbuyomo kuti njira ya 997 ithandize anthu moyenera chimene chimadziwika amati rapid response kuyankha chinthucho mwamsanga ndi pakamwa komanso nkupita pamalo pamene pakufunikapo mwamsanga ndiye nthawi zambiri zimatheka kunena kuti amayankhanso kuti iyayi tamva zimenezi kutiko mwina kukuvuta koma tatitumizireninso transport pamenepo ndiye mavuto onga amenewo pakufunika ndithu kuti akonze mbali yamayendedwe zikufunika zonsezo kuti akonze bwinobwino njira ya 997 inayamba mchaka cha 2006 koma patadutsa nthawi anayisintha kukhala 990 isanasiye kugwira ntchito. M'malo mwa Zodiak, ndine Kenford Mdima. mzamasewero timu ya Chatoloma Admarc ayichotsa mu ligi ya Chipiku kamba kosakwaniritsa zina mwa ndondomeko za ligiyi mkalata yomwe wasayinira ndi mlembi wa crfa a Antonio manda yati timu ya ku Kasunguyi yalephera kukwaniritsa kusewera masewero ake atatu motsogozana popanda kupereka zifukwa zokwanira polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu a timuyi alavu modalo wati timuyi sinakwanitse masewero ake kamba koti ngochepekedwa mthumba zomwenso zinachititsa kuti osewera ena anyanyale tili ndi zambiri mu lipoti ili polankhula ndi Zodiak mlembi wa crfa antonio manda wati kuchotsedwa kwa Chatoloma Admarc mu ligiyi kukutsatira kusakwaniritsa masewero ake atatu motsatizana. a Chatoloma Admarc sanakwanilitse malamulo amene timayendesa ligi Ah, malamulo ake ndofotokoza kunena kuti imayeneka kuti timuyo izi- izipita kukamenya magemu akayipasa magemu koma inapezeka kuti sinapite ku airborne sinapite kuwana komanso pakwawo pempeni yakanika timu yokusewera kuphatikizapo chatuluma ayilamulanso kuti isatenge nawo mbali pa masewero aliwonse omwe ali pansi pa crfa kwa zaka zisanu tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu